Takulandirani pano pa Lahid K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni muimvere audioyi mpaka kumapeto komanso osayiwala kupanga like, share komanso subscribe pano pa Lahid K TV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. inu akalolo musamamuyike munthu wamkulu mmenemu musamamuyike bakili umu mutukwanisa bakili chifukwa chake pakali pano anthu akwiya inu ndi amene mukumuyika apapapa mukuyambiranso pansi kuyankhula mawu auchisiru ngati amenewo ako nkumuyika bakili ndeye apapa tikamayankhula muzinena kuti bakili angokhala sakupanga za ndale bwanji mukumuyika apapa mukuyambisa ndi inu mwamva Anthu aja a dpp ajatu kuyankhula kuja kuti aujeni a president anuwo amayankhula nkhani ya dpp saziwa ndale akafuna kupanga ndaleyo ayankhule nkhani ya ujeni ya, ya peter akafuna kukhala pagulu ayankhule nkhani ya peter Ah, ndithokoze kwambiri Chifukwa cha banja lathu la udf, ndikuona kuti pali maganizo osiyanasiyana. Chinthu chimodzi chimene ndimafuna tichizindikire kwambiri ndi chonena kuti udf ni nyumba imene a dpp alowamonso kwambiri. Ena akuchita dala kuti asamvetsetse chimene chikunenedwa Komanso mudziwe kuti msonkhano umenewu ukuchitika pa Msundwe pamene ndi pakwawo pa mcp, inuyo simungapite pamenepo ndi kunyoza. Komanso muzindikire kuti ku Chichewa kunyoza munthu wamkulu ndi chipongwe ndipo sukhululukidwa. Ife a, a UDF ah, cholinga chathu tufuna mavoti apa central region and simungabwere pa central region ndiye inu muzinyoza ndikuuzani moona simupeza vote pa central region chinthu choyamba chinthu chachiwiri ineyo ndinene moona chochokera pansi pa mtima sindikupaona pamene palakwika chifukwa mwangoyiwala abale anga a dpp adamanga a chair, awazunza a chair, kuwabera boma, kuwamanga, kumawazunza, kuwanyoza, a Chakwera abwera awatulutsa a chair. Kodi kukhala tidzabwezera choyipa moti ndi are you sure dpp ta, uh, dpp yo uh, yatenga boma ingadzapange chabwino kwa ifeyo dpp idakanika kuti ife titapanga nawo alliance adatiwonongera ma structures achipani amene pano tikuvutika kukonza dpp yomweyi ili busy kugula anthu chifukwa choti a dpp alibe mavoti akudalira mavoti aku eastern region amene pano patana kuti ife sitikupereka kwa wina aliyense mcp sikutenga dpp sikutenga chifukwa chakuti ife a udf tikaonekera pa baloti tokha ndipo chimenecho sichikusintha ndikudziwa anthu adzisankha dala kulankhula mosiyana koma mawu ndi akuti a udf tikatenga boma achakwera tilibe nawo mavuto adatichitira chabwino sitingalole munthu adzidzawanyoza sitingalole munthu adzidzawasowetsa mtendere chifukwa iwo aja adalimba mpaka nokatichotsera atcheya ku ndende nkuthetsa milandu yonse ija abale anga ti kuno nku Malawi chidachitika chija msachione chinthu chaching'ono pano atcheya ni munthu waufulu ife timanyadira ni kholo lathu father and founder wa udf ndiye sitingamanene kuti ife tijoyinana ndi dpp kumanyoza a Chakwera ndoti ife umunthu tilibe tikajoyinane ni munthu amene adamanga kholo lathu munthu amene amafuna udf ithe inu mukudziwa kuti dpp sigona tulo imafuna udf itheretu tidayambana nawo chani ife a dpp ndiye akakhumudwe ife choti titanena kuti a Chakwera tidzateteza tidzateteza kumene tikatenga boma ndipo imeneyo si endorsement, imeneyo ni mau otsimikiza kuti UDF ikulowa mboma, ndipo musachite masewera. Central Region ikutipanga support kwambiri, mavoti ambiri ndi a UDF koma sitilola kunena kuti tidzipita pa Central Region nkumatukwana. Ife sitikutukwana, koma UD, DPP satinamize. DPP kutenga boma, DPP kutenga boma. Tikanena kuti boma likhala pa Central Region ndikukamba chifukwa chakuti amayi awo a president athu ngakwa Masula ku Lilongwe ine ndi wa ku lilongwe west ndiye pamene tikunena kuti ba- boma silikuchoka pa central region tikutanthauza kuti likuchoka kwa chakwera lupita kwa atupere muluzi amene amayi wake ngwa pompano pa central region abale anga tiyeni tilimbeni ndodziwa kuti ena a ife pa forum pompa ndi anthu okuti mwina taponda kuwiri koma ineyo suti ndikuopani iyayi ndikuuzani chilungamo chilungamo changa ndichonena kuti sitikubwerera m'mbuyo ndipo pa 16 september sitikusapota dpp kulibe ife tikuyima ngati udf ndipo tikatenga boma a Chakwera tidzabwezera chabwino chimene adapangira atcheya a Bakili muluzi zikomo kwambiri Inu a Kalolo musamamuyike munthu wamkulu mmenemu, musamamuyike Bakili umu, mutukwanisa Bakili chifukwa chake pakali pano anthu akwiya, inu ndi amene mukumuyika apapa, apa mukuyambilaso pansi kuyankhula mawu auchisiru ngati amenewo nkumuyika Bakili, nde apapa tikamayankhula muzinena kuti Bakili angokhala sakupanga za ndale bwanji mukumuyika apapa, mukuyambisa ndi inu mwamva. Anthu aja a dpp ajatu kuyankhula kuja kuti ma a ujeni a president anuwo amayankhula nkhani ya dpp saziwa ndale akafuna kupanga ndale ye ayankhule nkhani ya ujeni ya ya peter akafuna kukhala pagulu ayankhule nkhani ya peter kumamuchita peter wo wankulu wo chani chani inu zipani zake ziwiri ndi zimene mumayankhula utm ndi inuyo aujeni a udf ndi amene umalimbana ndi a Peter ndi uyu chisiru cha adaliso amene alowera alowera ku dpp udf uja adaliso ndi chisiru chopanda malire chifukwa chake kwawa inake chipani kulibe kodi chinapitisa ndi chani si malawi congress party adaliso osaganiza zimenezo koma mose muja kumwalira kwa ujeni kwa chilima kuja ankapanga makandulo kulayita makandulo usiku wonse huku yankhula izi lero wasinthaso malamba ali ku malawi congress party munthu ameneyo ali bwino uyuyu uyu ali bwino uyuyu anthu azipita kukamusapota amenewo asapotera chani kumwalira kwa ujeni kwa kwa kwa chilima kuja kumveka bwino sikumveka bwino ngati ife tili zitsiru malawi congress party yuwina tipereke ife ndi zisiru a malawi kuleka apa zapaonekera china chilichonse awa akupita adaliso akupita kwa kwa malawi congress party udf ikupita ku malawi congress party Pazikhala chifukwa chani kupita kukamvote kuwavotera anthu amenewa bwanji? chiyani? Kuja kazionekera pa nthawi imene ija amakhala akupanga chisisi koma pano palibe chisisi chikoz zikuoneka ndi anthu anzeru sangapange zimenezo uchisiru umenewo wa kuchimbudzi ku toilet iwe usamayankhule nkhani za usiru. Zoti chisankho muzamapatikise ndi zizoona umene ndi uchisilu ngati umava uchisilu ndi umeneo tiyambeso kuyamba zingalezo zoya tinayambila kale kuyangula zimene pamene pakali pano sitikuyangula manyi amenewo ayi anthu akuziwa kuti Atupele akupita ku Malawi congress party. Dalitso akupita ku Malawi Congress party ambiri ndi amene akupita koma muzipita inuyo anthu akuziwa pa central region pamene mukunena ku Lilongwe kwanuko ngati ku Lilongwe kuli azisiru azipanga zimenezi ngati kuli azisiru kuti achakwera azikhalanso akulamulirabe ndi achisiru achitamkazi onsewa. Inu tamva zimenezo, inu musapitirize izo, zimenezo, tiribe nazo kanthu zimenezo, tiribe kanthu nazo zimenezo. Tikudziwa kuti Atupele akupita, koma ine chimene ndikudandaula, ndikukudandaulirani inuyo, musiye kuyankhula pakamwa panu dzina la Bakili Muluzi. Musiye zimenezo, mukasapangire kampeni ya Bakili ayi. Bakili anazisiya zonse zija, anakhala pasi. Tiye tiziyankhula apapapa, musamamkakatikisa amene uja event muzione mu- event eti tisiye kuyankhula chifukwa chake cha bakili kodi mukafuna kuyankhula nkhani za bakilizo pa bakili si apanga zinthu zazikulu kwambiri bakili tu amene uja wapanga zinthu za- zazikulu wakemezi amene uja amene ndi wakemezi ndi amene wasokoneza malawi kodi malawi ija ikanakhala kuti abakili sanapange uchisiru chipa- chipani chija kuchipereka ku dpp